Dé bhur mbeathasa agus bhur gcéad fáilte chuig Físghabháil Scáileáin Fhoireann Ghaelainne na Sraithe Sóisearaí, seirbhís tacaíochta de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Inniu, díreoimid ar Aonad Foghlama Samplach A do scoileanna T2. Moltar duit an tsonraíocht chuí a bheith os do chomhair amach agus tú ag féachaint ar an bhfísghabháil scáileáin so. Is féidir an tsonraíocht so a dh'fháilt

Bíonn foireann Gaelainne na Sraithe Sóisearaí ag cur leis an suíomh so go rialta. Mar chabhair do mhúinteoirí agus iad i mbun pleanála, tá trí aonad foghlama samplacha deartha againn daoibh. Chífidh sibh go bhfuil Aonad Foghlama Samplach A do scoileanna T2 níos forbartha ná na cinn eile. Tá sé seo déanta d'aon ghnó mar léiriú níos mionsonraithe ar na féidearthachtaí a bhaineann leis an gcur chuige pleanála nua. Táimid chun cur síos doimhin a dhéanamh ar an aonad foghlama samplach so ar ball. Ach roimhe sin, seo chugaibh arís meafar foghlama na Gaelainne. Mar is eol daoibh, tá torthaí foghlama na sonraíochtaí Gaelainne rangaithe i dtrí shnáithe. Molaimid féachaint ar an bhfísghabháil scáileáin, Meafair Foghlama na Gaelainne ar dtús chun an tuiscint sin a dh'fhorbairt. Má bhíonn an phleanáil éifeachtach, Bíonn an litríocht agus an measúnú fite fuaite tríthi. Má tá tuilleadh eolais uait faoi seo, féach ar Fhísghabháil Scáileáin 2, An Phleanáil Roinne. Coimeád sprioc na sonraíochta mar fhócas an t-am ar fad, sé sin, an sealbhú teanga. Chun deis a thabhairt dár gcuid scoláirí an Ghaelainn a shealbhú, Is léir go gcaithfimid réimse de straitéisí agus modhanna éagsúla a úsáid chun an fhoghlaim a chur chun cinn go héifeachtach ó lá go lá. Arís, is fiú meabhrú daoibh go bhfuil tábhacht ag baint leis na ceisteanna so ó Michael Absolum, údar Clarity in the Classroom. Más mian libh am a thabhairt daoibh fhéinig na ceisteanna so a léamh, Brúigh an cnaipe sosa anois. Agus muid i mbun pleanála dos na haonaid foghlama, ní miste a lua go bhfuil ceithre chéim phleanála i gceist, agus seo iad. Céim 1, Roghnaigh na torthaí foghlama ós na trí shnáithe. Cinntíonn sé seo go bhfuil réimse des na scileanna teanga á dh'fhorbairt laistigh den aonad foghlama, arís ná dearúd teachtaireacht mheafar na foghlama anso. Smaoinigí ar an gcúis go roghnaítear toradh foghlama ar leith. Roghnaítear torthaí foghlama chun cur le foghlaim an scoláire agus déanfar measúnú ar na torthaí foghlama athá roghnaithe agaibh mar Roinn ag deireadh an aonaid foghlama. Ar mhaithe le míthuiscintí a sheachaint, ní hionann toradh foghlama ar bith a roghnú agus an fhoghlaim ar fad a bhaineann leis an toradh foghlama sin a bhaint amach in aon aonad foghlama amháin. Cuimhnigh go bhfuil trí bliana ann leis na torthaí foghlama ar fad a chlúdach agus go bhfuil tábhacht ar leith ag na torthaí foghlama i ndifreáil na foghlama. Forbairt na foghlama ar an turas foghlama teanga thar trí bhliana na Sraithe Sóisearaí atá i gceist againn anso. Mar sin, le Plean Roinne, braithfidh fad an aonaid ar chumas an ranga, ar líon na dtéacsanna a roghnaítear le dul i ngleic leo, agus ar an gcaoi ina gcuireann múinteoirí ranga na féidearthachtaí roghnacha in oiriúint dá ranganna féin. Ní mór torthaí foghlama a roghnú as na trí shnáithe. Beidh eolas ar réamhfhoghlaim na scoláirí mar threoir do roghnú na dtorthaí foghlama. Cuimhnigh gur cheart go mbeadh an t-eispéireas foghlama agus na deiseanna measúnaithe ag teacht le pé torthaí foghlama a roghnaítear. San aonad foghlama samplach so, roghnaíomar na torthaí foghlama so a leanas ó Shnáithe 1, Cumas Cumarsáide, chun freastal ar riachtanais foghlama na scoláirí. Tabharfaidh sibh fé ndeara go dtagann na torthaí foghlama ó gach gné den tsnáithe so, sé sin le rá go bhfuil na cúig scil teanga san áireamh. Má theastaíonn tuilleadh ama uaibh ar an tsleamhnán so chun na torthaí foghlama a léamh sa tsonraíocht, brúigh an cnaipe sosa anois. Agus seo iad na torthaí foghlama a roghnaíomar ón dá shnáithe eile. Cífidh sibh go bhfuil líon mór torthaí foghlama roghnaithe againn anso. Arís, is gá a léiriú go soiléir go bhfuil féidearthachtaí ó thaobh roghnú na dtorthaí foghlama de. Ní gá go mbeadh an líon céanna i gceist in aonad foghlama a d'fhorbródh sibhse mar Roinn Gaeilge, is féidearthachtaí iad so. Céim 2, Roghnaigh na téacsanna litríochta. Is fiú a bheith soiléir anso ó thaobh méid agus cineál na dtéacsanna litríochta de. Sa chéad bhliain, Leagfar bunchloch do shaothrú na litríochta sa Tarna agus sa Treas Bliain. Raghaidh an scoláire i ngleic le téacsanna as seánraí éagsúla, gearrscannánaíocht, gearrscéalaíocht, filíocht agus amhránaíocht. Mar chuid d'fhoghlaim na Chéad Bhliana, caithfear ionramháil a dhéanamh ar dhá ghearrscannán ar a laghad. Ceithre théacs athá i gceist idir an trí sheánra eile, gearrscéalaíocht, filíocht agus amhránaíocht. Mar sin, sé théacs litríochta ar fad athá i gceist, cé nach gcuirtear srian ar líon na dtéacsanna ar chor ar bith. Ar a laghad athá ráite i dtaobh líon seo na dtéacsanna. Roghnóidh múinteoirí éagsúla téacs amháin nó dhá théacs nó trí théacsanna éagsúla le déanamh laistigh de gach aonad foghlama. Tá saoirse áirithe ag an múinteoir aonair maidir leis an rogha seo, ach ag an am céanna caithfear cuimhneamh ar na seánraí athá le clúdach i rith na bliana. Sa tsonraíocht seo, cuirtear béim ar ról an scoláire i roghnú na dtéacsanna. Sa chaoi seo beidh an scoláire freagrach as an rogha agus rannpháirteach sa bhfoghlaim ón tús. Tá neart slite a bhféadfaí iad a bheith páirteach i roghnú na dtéacsanna, fé mar a chíonn sibh anso. Má theastaíonn tuilleadh ama uaibh ar an sleamhnán so, brúigh an cnaipe sosa anois. D'eascair an smaoineamh so i dtaobh roghnú na dtéacsanna de Ó chomhthéacs scoile a bhfuil traidisiún láidir ceoil sa scoil, cheapamar go mbeadh deis ag Roinn na Gaelainne sa scoil seo freastal ar réimse suimeanna scoláirí agus é a nascadh le toradh foghlama 2.6 as Snáithe 2 a bhaineann le cultúr na Gaelainne agus seo iad na téacsanna a roghnaíomar don aonad foghlama so. Anuas ar sin, bhíomar den tuairim go mbeadh téacsanna tacúla eile cabhrach mar cheapamar go gcuideoidís leis an bhfoghlaim éifeachtach a bhaint amach. Anois, níl sna smaointí so ar fad ach moltaí a bhféadfadh sibhse a chur in oiriúint do réimse spéise bhur gcuid scoláirí féin. Tá an tAonad Foghlama so ag déanamh cur síos ar an eispéireas foghlama athá á chruthú againn, chun na torthaí foghlama athá roghnaithe a bhaint amach ag leibhéal cumais na scoláirí ag a bpointe seo den bhfoghlaim. Roghnaíomar téacsanna a bhain le cultúr na Gaelainne, sa chás so, an amhránaíocht, de bharr go raibh traidisiún láidir ceoil sa scoil so. Ansan rinneamar cur síos ginearálta ar an aonad foghlama, ag cinntiú go raibh eispéireas foghlama agus deiseanna measúnaithe cuí, cruthaithe againn chun an bhearna a chúngú idir réamhfhoghlaim na scoláirí agus an príomh-mheasúnú ar an aonad foghlama. Is as na torthaí foghlama, na téacsanna litríochta agus na téacsanna tacúla, riachtanais foghlama agus réimse spéise na scoláirí a chruthaítear an t-eispéireas foghlama agus na deiseanna measúnaithe so. Céim 3, Eispéireas Foghlama agus Deiseanna Measúnaithe Is fiú trácht a dhéanamh anso ar an dlúthcheangal a bhíonn idir torthaí foghlama, an t-eispéireas foghlama agus deiseanna measúnaithe. Déan cinnte i gcónaí go bhfuil an ceangal so i gceist leis na deiseanna measúnaithe ar fad a roghnaíonn tú. Cífidh sibh an ceangal so sna deiseanna measúnaithe eiseamláireacha san Aonad Foghlama Samplach so mar a léireofar ar ball beag. Is dea-chleachtas é díriú ar an réamhfhoghlaim agus muid ag smaoineamh ar eispéireas foghlama agus deiseanna measúnaithe a chruthú do scoláirí. Sa chás so, bheadh sé tábhachtach fáil amach an raibh aon amhrán Gaelainne ar eolas acu nó a d'fhoghlaim siad sa bhunscoil agus, ina theannta san, bheadh sé cabhrach dóibh aidhmeanna foghlama pearsanta a scríobh ina loga foghlama agus bheadh sé seo ag teacht lena bhfuil i gceist le Toradh Foghlama 3.2. Chruthaíomar neart eispéiris foghlama eile chomh maith, mar shampla sa chás so bheadh deis ag na scoláirí a gcuid scileanna taighde a dh'fhorbairt trí amhráin thaitneamhacha ó aicmí éagsúla a chuardach ar líne agus ar bhealaí eile agus bheadh cuid de seo ag teacht lena bhfuil i gceist le Toradh Foghlama 1.10. Sa chás so, bheadh deis ag na scoláirí a gcumas idirghníomhú cainte a dh'fhorbairt trí idirghníomhú le scoláirí eile ag roghnú amhrán agus bheadh cuid de seo ag teacht lena bhfuil i gceist le Toradh Foghlama 1.17. Agus anso, bheadh deis ag scoláirí loga foghlama a choimeád ar an bhfoghlaim teanga agus ar na hacmhainní a úsáideadh chun cur le cruinneas, cuid de seo ag teacht lena bhfuil i gceist le Toradh Foghlama 3.6. Braithfidh na féidearthachtaí don bhfoghlaim agus don mheasúnú. ar réimse spéise agus cumais na scoláirí agus ar líon na dtascanna a roghnaíonn múinteoirí a dhéanamh laistigh den aonad, mar sin tá sé ríthábhachtach eispéireas foghlama agus deiseanna measúnaithe a sholáthar a fhreastalóidh ar riachtanais dhifreálaithe na scoláirí. Céim 4, Machnamh ar an dteagasc agus ar an bhfoghlaim. Ag deireadh gach aonaid, ba cheart dúinn smaoineamh ar céard a d'oibrigh go maith agus ar céard a chuirfeadh feabhas ar an aonad foghlama an chéad uair eile. Ag an bpointe so, is fiú teacht thar n-ais chuig ceisteanna Michael Absalom agus iad a chur orainn fhéinig sa tslí so a leanas, Más mian libh am a thabhairt daoibh fhéinig, na ceisteanna seo a léamh, brúigh an cnaipe sosa anois. Chun tacú leis an obair seo, thá teimpléad pleanála deartha againn le n-úsáid sa chéad bhliain 2017 18. Is féidir libh é seo a íoslódáíl ón suíomh, agus deineann an teimpléad tagairt dos na nithe seo a leanas, fad an aonaid, na torthaí foghlama, téacsanna litríochta agus téacsanna eile, Aonad foghlama bunaithe ar, eispéiris foghlama agus deiseanna measúnaithe, difreálú san áireamh, agus machnamh an mhúinteora. Agus, ina theannta san, thá trí aonad foghlama samplacha ar fáil do scoileanna T2. Más mian le múinteoirí, is féidir na moltaí athá sna haonaid foghlama shamplacha so a úsáid chun aonaid foghlama dá gcuid féin a dhearadh, a bheadh in oiriúint dá scoláirí féin. Mar sin, thá súil againn go raibh an físghabháil scáileáin so cabhrach agus sibh ag dul i mbun pleanála. Sar a bhfágann sibh an suíomh so, féachaigí thart thimpeall, thá tuilleadh tacaíochta ar fáil. Don nuacht is déanaí, cláraigh ar an mbunachar sonraí sa rannóg Gaelainne den tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí. Ina theannta san, coimeád súil ar an gcóras giolcaireachta athá againn ag JCT Gaeilge.